ndi program ina ya timvetse kuchokera kuno ku mbc nthawi imene timakhala tikuona nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno ndiye lero tifuna tikulandireni kuno ku program inayi ya timvetse kuchokera kuno ku mbc ndipo lero sindili ndekha ndimakhalanso ndi anthu osiyanasiyana mstudio muno kuti tithe kukambirana nkhani zimene zikuchitika kuno ku malawi koyamba tili ndi mr george kasakula tikulandireni mr kasakula tathokoza kwambiri blessings zikomo kwambiri Yeah, tathokoza. komanso tili ndi mr humphrey mvula tikulandireni mr mvula a zikomo kwambiri jehoso zikomo komanso mr kelvin pekasambo tikulandireni tathokoza kwambiri zikomo kwambiri Zikomo.
Ah, yakhala sabata kapena wiki imene ili ya busy yakhala ya busy kwambiri kwa ngati mabusy usanathe adakalipobe kukhala busy chifukwa chakuti kutsogolo tikayang'ana kuli zambiri zimene zakhala zikuchitika koma kuyang'ana kumbuyo tikuona kuti kuli zinthu zingapo zimene zachitika Ah, pankhani ya manomination ya ma- ma- ma- ma- mapepala anthu kuwapereka ku mec taona mmene kuja um, nkhani imene mwina ambiri akhala nayo chidwi kwambiri ndikubwera kwa profesa arthur peter mutharika amene azapereka makalata awo ena mwina amayembekezera kuti mwina kuti ah, kuti abwera asabwera ndi anthu anaona kuti abwera ndithu adzapereka pamodzi ndi dr jane ansah Ah, komanso kuonjeza amenepo taonapo kuti mkatikati momwemo mwatulukanso ah, survey Yes.
Ah, kapena kuti ah, a ipor abwera ndi ripoti lawo limene anena kuti ah, akuona kuti chipani cha dpp kukhala ngati masiku amenewa akuona ngati anthu ambiri amachitsatira timafuna timve kuti kodi ndemanga yanu pa nkhani zikuluzikulu zimene zatuluka mu sabata imene yangothayi ikhala zikhala zotani mwina timafuna kuyamba tiyambe ah, ndi mr ah, kasakula kuti sabata imeneyi ndi zimene zachitikazi mufotokoza zotani
zikomo kwambiri um, ni nkhani yofunika kwambiri kuti tikambirane uh, zambiri zachitikadi uh, and sitingabwere pano nkusiya ina Eh, anthu adabwa kuti ah, yakuti oti nkhani ayisiya chifukwa chani Yes. so mwayamba bwino kuti mwafuna kuti tiphatikize china chilichonse mwakamba za survey mwakamba za ma uh, nominations amene a mec ayamba last week i think amaliza uh, this lach- week lach- lach- lach- lach- lachitatu with Yes. the, uh, president mawa so ni matopic abwino niyambire survey ineyo uh, sindifuna kukamba za kuti kodi surveyyo apanga bwanji ndipo kodi uh, sampling for example chifukwa ch- chachikulu chimene chimachitika pa survey kuti mmene wopanga sample and mukamapanga sample anthu aja akhale representative of the larger population that's the trick kuti kodi kuti kodi anthu amene mwakaf- mwakafunsawo paja sanafunse anthu onse 7.2 million anapanga register kuti tikavota sanafunse tonse yayi Ana- anatengapo anthu 2000 Yeah, ndimafanira anthu atatenga anthu 2000 2000 ndipo awatenga mmadistrict out 27 so funso ndi lakuti mwina iwo mayankho ali nawo koma funso ndi lakuti kodi anthu 2000 wo awasankha bwanji awatenga mu voters roll awatenga kaya mu population census ndipo kodi awafikiradi in all those 27 districts anthu wo ndi ndani zimenezo sindifuna ndiyikepo kwambiri mlomo chifukwa mwina uh, mwina sinu zoti sinaliko kumene amaka amafotokoza zimenezi what i can say with confidence poona zimene zachitika nzonena kuti its a strange survey ma results ake are very strange funso nkumafunsa mwina mudzandifunsa kuti kodi why why is it strange it is strange because sizikufanana zimene zili pa ground pa ground zimene zili pa ground ndi zimene survey ikunena sizikufanana and uh, zapanga demolish um, zambiri zimene anthu tikuganiza kuti zili pa ground for example pachisanu a peter mutharika anakapanga present uh, munthu ma nomination papers awo amene tikukambawo ku mec that friday even anthu a dpp diehards of dpp were saying apa ndiye chisankho taluza lero apresident angasankhe uh, jane ansah justice jane ansah retired kuti akhale running mate on what basis what they were saying is that he, zimene apanga peter mutharika ndikuwalavulira malovu anthu kumaso ndikuwamenya mbama kapena khofi anthu across their faces why because tonse tikudziwa kuti jane ansah at some point was a public enemy number one in this country anali public enemy number one people poured on the streets today anthu amakamba za mademo anamiwa ndani zachibwana zinthu zongofuna ma headlines zongofuna kuti tikapita pa nsewu basi people will get excited atipatsa ma headlines basi uh, mwina zina zikachitika uh, ndiye kuti ife titchuka real demonstrations in this country anachitika after 2019 why because jane ansah anapanga mess chisankho chathu as a country tinalipira she allowed tippex nkupanga certify kuti chisankho ichi chayenda bwinobwino nkupanga declare peter mutharika ngati president pamene chisankho sichidayende bwino nkhani itapita ku khoti makhoti onse oyambira ku high court constitutional court ananena kuti chisankho sinayende bwino anapita ku supreme court ananena kuti chisankho sinayende bwino because of that mess people poured on the streets saying munthu uyuyu achoke sitikufunanso apangenso chisankho china achoke 2020 repeat imene anapanga akhoti asapange ndi mzimayi ameneyo chifukwa ndi mzimayi wolakwika anapanga preside zolakwika a mess Today Peter Mutharika has dis disregarded all that. Nkunena kuti ameneyo ndi amene ndiyenda naye ngati running mate. Potentially nkunena kuti akhoza kukhala vice president wa dziko lino. How? How can you have such a person as vice president of this country? Ndi kulavulira malovu anthu kumaso. watilavulira malovu tonse amalawi amene zochita za Jane Ansah zimatibowa sizinatisangalatse tinapita pa street kutilavulira malovu kutipanga chipongwe kutimenya mbama iyo yowawa yomenya across the face ambayasamba anokumenya mpona thumba mayo
umaona dzizwezwe mmasomo ona pakana ona pakana pakana ona nyenyezi It- That's what Peter Mutharika has done to us. So, then you should say, oh, ameneyu na amene autsogola. On what basis? Peter Mutharika anapita kuma nominations mpaka na pano there's no no manifesto. Peter Mutharika, uh, uh, Dalitso Kabambe, Kawina Sondani, Angopita kumene kuja kukapereka ma nominations it has, he has said nothing to Malawians sananene chilichonse kwa Malawi kuti nenza angonena kuti return to proven leadership what does that mean was it even proven leadership it wasn't there was corruption eh, tribalism kudzikonda arrogance laissez faire attitude the rest is, is, is the rest of it China- chinali chipwirikiti

because survey singakhale kuti uyambira peji loyamba mpaka lomaliza kungokhala zabwino zokhazokha za dpp its funny its funny and strange kumapeto malawians should know kuti survey sikuti its a holy document its not a bible pachizungu amati chani its not sacrosanct sizonena kuti in fact surveys even here in malawi have been known kunama amene apanga savewo ndi anthu they have got their own biases they have got their political affiliations akhoza ojudula save i'm not saying ajudula i don't want them to say george kasala was saying save athu tajudula all i'm saying is that you also ndi anthu and a save even ku america people say oh trump akutsalira pambuyo against hillary clinton come the day of voting anthu avotera trump so surveys are not holy they, they, they are done by people they can be mistakes this one is very strange so that wina kuti akwere pa chulu kunena kuti ah basi kumayikhulupirira kapena kutaya mtima poti kwatuluka survey yopanga ku zomba kwa ipor chanchani they are doing that at their own uh, risk because

sakunena because they have nothing they have nothing all they are saying is tilowa mboma tikagawane nyama tilowa mboma uh, kunena kuti ndi mmemu that's all they are saying but if you look at, at, at peter mutharika he's tired he's frail electing him nkupanga elect agangata amene afuna azikagawana nyama mboma nkupanga elect achisale nkupanga elect akunyumba kwawo

kuti mwakukhalira okalamba samathalika kuti ndi okalamba notani ndife amtsilizo ndife oyipa ndife o- timafunira zathu zoyipa but there on that 34 friday was it morning or afternoon morning 9 o'clock the whole country so amachita mbisa kumuzungulira kuzungulira kuti asa a- anthu ndisaone takhala tikunena ife pano takati une umfusa funso pa microphone Sawa. microphone awusokosa tonse tikuva very audible and the questioner was very clear he didn't mumble words osamva ali kufotokoza and my answer do we need such a person as our president tachimwa chani ife amalawi ichi tachimwa chani lerolino kuti as if there are no choices machoices alipo why should we have such a person kuti timpumitse akapume akakhale pansi tikufunika kumene kucha actually unene kuti kodi atulukanso amene kucha now this is a person that doesn't even go out and somebody should do a survey and say ali patsogolo on what basis you malawians choose such, such a person it's against everything that is on the ground in my view that's my opinion maybe ndisiyire pompo chabwino Ziko. yeah tathokoza kwambiri Ziko. tibweranso kumapeto mwina tikapanga wrap up Yes. koma tipite kwa mr ah, mvula mr mvula mwamva zimene anakamba mr kasakula nkhani imene inu mwayitsatira motani wiki imeneyi kwachitika zambiri mankhani zazikulu ndi ziwiri zimenezi tsopano

ine poti ndimapanga ma survey moyo wanga mbali ina ya moyo wanga ndi yopanga chani ndinu magulu amene mumazunza anthu mmalawi muno kupanga ma survey Iya, iya, Oh, okay. iya, iya, ndi yopanga. so sindilankhula kwambiri Chabwino. za- za kumeneko za survey koma ningonena kuti ndi zoona kuti survey iyi nditamva pa social media ndi mwina mmene yachitikira ndinadabwa ndikudabwabe poti mwina sindinaone ndondomeko imene inatsatiridwa ah, ndi mwina kuti ndi chifukwa chani inapangidwa survey akuti anapeza sample ya anthu amene adawafunsa 2000 kuma district wonse sindikudziwa kuti kodi anthuwo amawasankha bwanji kaya azimayi anyamata ena ndi ena ochokera kuti eh, ndi kupanga chisurvey cha ma district 27 ah, sindikudziwa kuti iwo anapanga bwanji this cumbersome difficult because the most difficult side thing about surveys and eh, mwina one is um, at least kupeza anthu amene akafunsidwe mafunso kuti awo two is funso what was the question funso imene amafuna kuti lifunsidwe what was the question of the survey imene amafuna apange answer chani that should give them eventually ndondomeko yonena kuti ayi, ah, mutharika ndi amene akutsogola what is the question because campaign yangoyamba last week yi sanayambenso mapresidentiwo sanayambe yeniyeni because mamanifesto atulutsa mamanifesto awiri and eh, awiri achakwera ya mcp ndi ya joyce banda ya pp ya joyce banda ndi pp atulutsa ma- mamanifesto awiri achakwera sana ayankhulapo kawiri or katatu zimene achita in the past five, uh, five years kudzafika pano za manifesto azilankhulanso mwina ka foro ka five analankhula ku bingu analankhulanso ku mzimba analankhula ku roa uh, kulopa within the period of the survey mwina anthu apo ku- ku bingu ndi ku mzimba within the period of survey koma anthu anso ku anthu anso kwina ndi kwina koma mwina eh, sana- sinapite moti zatambasulidwa kwa aliyense so anasankhiranji kuipanga survey before the campaign ina isanatuluke si yakuti mpaka pa 12 anasankhiranji bwanji sanapange decide kuti tathamangathamanga kampeni mwina tsopano tikhale exit amati exit poll exit poll anthu athamanga pa ground tsopano this is how it looks like eh, ah, nanga zimene sizikanatuluka anthu sanamalizenso ndi kupereka mapepala awo ena sanapereka kupereka kumene so ndaona ngati mwina adafulumira komanso coverage ya chinthucho mwina ndikuona kuti kumakhala ngati yovutirapo uh, anyway masurvey amaphwita nthawi zina ka eh, many times i remember 2014 idatchula kuti ajoyce banda ndamene awine chisankho sinakhale choncho yeah. anabwera namba namba 3 yes zimakhala mwina zambirimbiri mbuyomo zimakhala zombwitirapo and zinapezeka kuti eh, atuzo zofula sanawina eh, gwanda chakwamba anadzawina bingu Eh, choncho zimakhala ndi zochitika zambirimbiri so zili nthawi zina pamakhala political survey imene imajudulidwa kuti ipange serve a purpose a political purpose a political purpose kutanthauza kuti amene apanga conceive or the person paying for the survey eh, ku bank amati amati bwanji wene- amati ma peps politically expo- eh, expose individuals amene cho- cholinga chake choti

ozina ndi zina so mwina panopo tingonena kuti pali survey imene yachitika uh, but the effect may be difficult because uh, anthu kampeni sanayambe mando wakulankhula manifesto ndi chipani chimodzi chimene chatulusa ziwiri zimene zatulusa manifesto so mwina yes cholinga chonena kuti akhumudwisa anthu ena koma it can be a double edged sword because it can also energize anthu ena aja kuti let's work very hard tithamange tikafike eh, ku finishing line tangoyamba kumene so ndi chinthu choti mwina ineyo i would be very happy kuti if we came here and talked about a, an, exit, an exit poll end of uh, or beginning of september nde tizaone kuti ziku- zikukhala bwanji so anybody amene amazimenya pa mtima as a pollster abwere end of uh, uh, august beginning of september azatiuze pano exit poll kuti zinthu zikuoneka bwanji pa nthawi imeneyi anthu akhala atathamanga pa ground a chakwera akhala ata- atatiuza zimene achita uh, within this period komanso anthu akhala ataona anthu zipani zasankha bwanji ma running mate kodi zi- zikuoneka bwanji kodi a mutharika atuluka kukapanga kampeni kodi um, awawa mayi jane ansah justice jane ansah uh, is she able to attract additional voters towards a mutharika that we must be able to look at it and then come off and say kuti zikhale bwanji because eh, zikhoza kukhala zabwinobwino pa nkhani yokhuza ndi survey so in brief mwina kwa ine it is a, a mistimed mwina sinafike poti ituluke survey mwina the aim was eh, propaganda kuti ipange eh, confuse eh, anthu were decided towards this is going to be a very difficult election with about 20 presidential candidates amene akuyima and anthuwo atulusa uh, zikwanje zawo zosiyanasiyana ma running mate amene angakhale kuti atani so tikhoza kuzaona kuti kodi amene wa- wachilimika kwenikweni ndani and uh, an assessment on the ground uh, mwina ineyo reads different uh, there is a lot that has happened on the ground chimene chakhala chonena kuti zilongosoke bwinobwino anthu awa- awa- alankhulidwe ndiye tione we must also remember that uh, we have got about 800 plus voters from the north uh, 2 million plus voters from the south 3 million plus voters from the central region. I think I will, I will not explain, but that's what I'm talking about. Ndizoona kuti zikhale bwanji mmene tikupita kusogolo ndibwere pa nkhani imene anayilankhulaso a george uh, ya nominations Kapa- kapena ameneyo mubwerere kachiwiri Chifukwa- semafuna kuti tiyende msiku isi mndomwene iyayi kunafa mmaliziretu Iye- no no no ndikhoza kubwera kachiwiri chabwino chab- okay chabwino tiuzeni nomination chabwino mwayiona bwanji Ah, imene yayendera kusabaratani Eh, tingaone kuti kungonena zimene zachitika pakatipa kuti mulungu wathu sinathe kuifotokoza bwinobwino Chi- eh, eh, flash point ya mphamvu kwambiri inali siku limene anakapereka nomination paper uh, professor peter mutharika tsiku limene limenelo ndimene tingati dpp inasonkhana ndithu kupita ku lilongwe in full numbers i think there was huge expectation amene kuona kuti apa ai tapita ku lilongwe koma mwina uh, the tipping point inali yoti atulutsa ma nomination a running mate ndi mmene analowera iwowo APM tonsefe pano timayembekeza kuti tikaone ine i was very disappointed i mean uh, my expectations anathiridwa madzi uh, mmene ana- analowera sanandipatse uh, the that factor the extra factor the you factor kuti ah, zimene amalankhula media ya dpp ndi mmene munthu ah, iwowo a apm analowera mmene analili state imene analili Ah, ina ndi si- sizinamatchane bwinobwino yayi utaona kuti pobwera anakutidwa ndi blue army ya anyamata uh, ovala ma, masuti a uh, navy blue ambiri who were very watchful kuchita kukhala uku uku kuchinga kukhala kuti mm. anakadusa pamene amadusa anthu a chamba chimati anzathu kulephera kukwera masitepe mm. anakangokhala pansi anaoneka kuti mwina he was not comfortable amamwa madzi every few minutes madzi tu Ah, kuchoka apo anadzapanga anadzatchula za nomina ya running mate that was a real tipping point anthu sanayembekeze before that time anthu amaona za roza mbilizi kuti akhala running mate amatchula za gangata ma vice president amatchula za andani ah, andani wanda bright msaka bright msaka matchula za mwanamvekha awa anali ma expectations Ah, so anapezeka kuti anakatola uh, my Jane answer. During that period, I say, I saw the Maona Gangata, the Maona Antuambira Kuraku Aku DPP. They were disappointed. Enas in the children of Mainans, and I performed throughout pa fone lamenting kulira That means kuti sizinayende bwino pretending kuti akhala mmene muja sanali mmene muja because sanayembekeze polowa paja mnaona kuti anali ndi amayi uh, former first lady then roza was coming kumbuyoko pa nthawi imeneyo amayi ansah anali panja sanatuluke so to me it could be mwina the establishment was expecting kuti akhale running mate ndani roza so zapezeka kuti uh, anachita kuchuza batume kumpanga shove ndi kudzabweresapo mayi jane ansah kuzakhala pampando that was the low moment for dpp and it still remains a low moment because eh, anthu aku dpp sanayembekeze kuti eh, Jane Ansah would be the running mate because she is eh, out of the establishment sanapangepo ndale apart from being very close kwa uh, iwo a APM so I think eh, anthu a ku dpp anadandaula because Malawi muno ngati pali munthu amene anadedwa kwambiri ah, eh, 2019 kudzafika 2020 anali jane ansah and eh, jane ansah is a symbol of zinthu zolakwika in election management and and bo- bo- dziko lino linaononga zinthu and she spearheaded what would look at as an election which was stolen ngati panali munthu amene anaganiziridwa nthawi imene chakuti ah, eh, chief culprit anali jenasa so yomwe uja whether to prove that in the mind of peter a former president apm uh, there was nothing wrong or whether to demonstrate or to display continued arrogance arrogance arrogant kuzi- kuzi- kukuta pa mtima kuti ine as far as I'm concerned ifeyo we don't think we don't, we don't care that to me is very sickening it's worrying and it worries me kwambiri kuti kuti ah, tsopano uku brew camp uku, kodi anthu amakhala pansi do they sit around the table do carry out some

atibweretsera zinthu zina tsopano nanga pamenepo ndizikhala bwanji i mean if you do something choti you don't care it shows kuti iweyo inuyo uh, you're not ready simunasinthe to me that was the epitome or the climax of uh, saying that the dpp as a party

As an individual, as a citizen of this country, and as it should, wa- should worry every other uh, law abiding citizen. Anybody who is preparing for the election should be worried. Kuti awa sanasiye sazasiya sanasinthe they have not gone through a process yozichapa yozikonzeka kutchalitchi timati kubadwanso mwatsopano kukhala ndi kamtima kuti ife tasintha we are sorry for what we did the, the, the period ka 14 years ka 5 years tikafuna kuchepetsa imene tinali m'boma we were very sorry tikufuna kuti mutimverenso mutimvere chisoni mutisankhenso because if you do things eh, za chabechabe zonena kuti if i don't care then you're not ready kuti anthu akhululukireni because dpp must go through a lot of soul searching kuti anthu akhululukire and at every other op- opportunity yoti akhale ndi interface ndi amalawi aziyamba ndi kuonesa kuti iwowo akupempha chikhululuko they regret for some of the things that they did so if you repeat wrong things deliberately to annoy malawians to say ifeyo we don't care whether you saw something wrong about Jane Ansah ifeyo we don't

yonena kuti tiyeni tipite tikapange we should support ticket ya peter imene ikupanga build Jane Ansah because de facto munthu amene angayendetse boma ndi Jane Ansah posiya peter uh, i don't think he's somebody who can be uh, the president for a long time or even kuti angazakhale ndi mphamvu look he was there that very noisy function you sleeping you sleeping zitutu zilipo i'm not Pambakona. zitutu zilipo tu- tulusane tulusane tauze na anyamatana akanachi atuluse aone apo simufuna kuti nimufuna une ndikunama

very difficult moment komanso it's troubling mpaka lero I have not recovered from that spectacle kuti sindinakhale bwino ndinaonanso ena ena anabwera with pomp uh, kabambe anabwera ndi ma zimene anthu amabwera nazo uh, i think trying to maintain the legacy of uh, malemu uh, malemu chilima but uh, what I like the most mwina was the uh, Mwenefumbo. This is the person amene adalankhula zinthu zo- zoonesa kuti uh, he said ine ndipanga endorse ticket ya ya APM koma he came back and said ndi ma reason ah apa kuenda kukhuku apa ka zinthu zimene tapangana zoti tayamba kale kunamizana tinati tilembe zinthu zakuti zakuti ah ndinamiza So thank God that there was still time yopereka mapepala but uh, there is a big message in what uh, Mwenefumbo so that to me it is also another fresh point yoti kuti mwina tiione kuti ndi nkhani yoti mwina nkhani sinapatsidwe a lot of uh, airtime or a lot of uh, viewership time koma anayankhula zinthu zambiri zimene mwina speaks about the dpp and the spirit yonena kuti amakonda kupanga zinthu zonamanama kupusitsa anthu kuti tichita izi koma osamapanga zimene zo I'll stop there first chabwino ndathokoza kwambiri mr mvula zikomo kwambiri mr mpeka sambo mwadikira nthawi yayitali ndikudziwa kuti um, uh, your patience was almost to run out That's right now.
Na- namuona kuti Tsono ndiye mufuna. Pen- naona mambo kulowerera mufuna kutulutsa choti sichidavine bwalo
okay yeah, amafuna kuti uh, muyikirepo ndemanga um, inu muyankhula zotani mwa mmene ayankhulira akuluakulu awiriwo
ndapanga discover chinthu china chake chachilendo zinthu ziwiri zimene ndapanga discover ine choyamba ndi chakuti vice president oyamba kusankhidwa ndi profesa peter mutharika anali ochokera ku ntcheu malemu dr saulos klaus chilima mzimu wawo uuse mumtendere vice president wachiwiri kusankhidwa ndi profesa peter mutharika anali honorable chimulirenji kwawo ku ntcheu vice president wawo wachitatu amene amusankha ndi dr jane ansah kwawo ku ntcheu ku constituency ya chimulirenji ku constituency komwe kumachokera chimulirenji ma vice president atatu
iwonso amayi awo a- a- a- a peter mutharika amachokera ku ntcheu mayi awo a peter mutharika amachokera ku ntcheu ndiye Mukaziyang'ana zinthu 4 izi zikutanthauza, zikupereka uthenga wina wake umene anthu ambiri samauona. Zinthu zitatu, zinthu 4 zatchulidwazi, mayi awo a Peter Mutharika amachokera ku Ntcheu, vice president wawo woyamba amene adamusankha pa presidential bid yawo anali ochokera ku Ntcheu, wachiwiri Hon. Chimulirenji anali ochokera ku Ntcheu, lero kachitatu akutenganso munthu wochokera ku ntcheu zinthu 4 izi ndikukhulupirira kuti ndi chifukwa chachikulu choyamba chimene chinazolikitsa anthu amene amasapota dpp mmene muja anthu wonse amene amasapota dpp onse mukaona njomba yoyamba imene anadza nayo a peter mutharika kuti sindiyima nthawi imene ija anadzatulukira wonse amene amafuna kutenga mpando wa mutharika ndiye muwaona kuti anthu onse aja amachokera kuti muno tidatukwanidwa tsiku lake tikunena kuti a peter mutharika atangochoka pampando sanasankhe kukakhala ku thyolo adasankha kukakhala ku mangochi pazifukwa nthawi imeneyo adatinena anthu pano zija amanena chochi kuti pano amati amati ife ndife ansulizo samre koma si nsulizo kawiri kawiri tikamakamba zinthu timakhala kuti taona china chake kuseri mwandimvetsa kani tidanenedwa pano ndipo tidapereka chitsanzo kuti mwini wake adamene adayambitsa chipani cha dpp uh, profesa bingu wa mutharika asadatisiye adapangiratu chisankho kuti ndikakhala kwathu kuti ku ndata ku ndata ku thyolo adasankhiratu malo kuti ineyo chilichonse chidzandichitikire nyumba yanga nkamanga kuti kwathu mwandimvetsa ka kusonyeza kuti kumeneko kudali kwawo lero in the bloodline of the mutharikas amene watsala nda mutharika aja apita mutharika oti akhoza kutenga chipani nkuyenda nacho ndi okhaja uthenga umene ndifuna anthu amve ngokuti tikamati chinthuchi ncha munthu uthenga umenewo anyamata onse a dpp adziwe ziwezi chinthu ichi ndi cha munthu ndipo kuja chalowera kuja ndiye kwawo chimene chija asankha kuti chinthu ichi kuli bwino ndisiyire abale anga poti mng'ono wanga kulibe mwananso sanabwere ichi ichi ndisiyire abale anga mwina ulendo woyamba uja ankaona ngati a angoganiziranso wachiwiri uja mwina kuti adzapereka uthenga koma so strong kwambiri wachitatuwo akukatenga munthu monga afotokozera a kasakula kukatenga munthu amene zaka 5 zapitazi tidavina rekodi muno muno m'malawi muno munali rekodi ya tippex rekodi rekodi mumaidziwa nyimbo kunali dzimagalamu kalekale dzima- dzima- rekodi
oh okay chabwino umatenga chimbale nkuika pena pake chimbale chozungu adatiyikira chimbale cha nyuwani 2019 mai jane ansah ba tippex anthu akugona okonzekera kuti akavote ndekuti usiku magalimoto ali vivi vivi, vivi unkanaga wa tippex tidzaona pamapepala onkhetsera mavoti athu dziko lonse la malawi lidayaka moto dziko lino linaluza ndalama zankhaninkhani kupanganso chisankho kachiwiri ndalama zimene tidakamangira mabridge zimene tidakamangira masukulu kutsekulira ma irrigation scheme mwinanso kugulira mitengo ina kapena kugula mitengo kuti tibwezeretse mapiri adameteka metekawa mwinanso kukonza admarc mwinanso ndalama zonse zidakawa- zidakakwana kubwezeretsa uh, malawi savings bank ija adagulitsa ija mukundimvetsa koma zonse zija peter mutharika kuzitaya ziponyako ndi kubweretserana yemweyo uja adapanga tippex kuti akhale running mate wanga ochokera kuntcheu sindikudziwa kuti anthu akuthyolo akumva bwanji sindikudziwa kuti anthu akuphalombe akumva bwanji sindikudziwa anthu akuchiradzulu kumulanje anthu amene ayima nawo a peter mutharika kwa nthawi yaitali chifukwa kumeneko kuli anyamata kumeneko madera amene kuli anyamata adakatha kuwatenga sindikudziwa kuti lerolo akumva bwanji koma dziko lino ndi limodzi ndi limodzi mwachidule tingonena kuti dpp chilowereni mutharika sidatengeko vice president running mate ochokera kumpoto ayi olo ochokera ku thyolo ayi olo kumulanje ayi olo ku phalombe kuchiradzulu ayi sadatengeko sinamati kusonga hodwa sadatengeko ochoka kumeneko iwo amatenga ku ntcheu sindikuti kuti sangatengedwe anthu koma nthawi zina zimakhalako bwino utengapo utengapo utengapo vice president woyamba wachakwera adali wakumpoto eti timati ndani richard msowoya kuchokera kwa mukaronga mwandimvetsa wachiwiri ndi uyo anali uh, achilima eh? mia mia malemu malemu mia ndiwo adapa- adapanga cross kuchoka kupita ku- kukafika mpaka na ku ku ku chikwawa kuchoka kumenekuja atadzagwa pa ntcheu kuchoka kumeneko achilima atisiya akalowera kumulanje achakwera pamene sindikudziwa kuti apapa atenga boma lanji koma awa amangotenga kuntcheu amayi wawonso ngakuntcheu kodi anzanganu kumene kwawo ndi kuntcheu kwawonso iwowo ndi ku ntcheu kodi anzanganu aku thyolo ku chiradzulu ku phalombe mukamaona zimenezi mumati chiyani chachiwiri ndati ndi zinthu ziwiri chachiwiri nchakuti ndazindikira chinthu chimodzi ndipo ndiyesetsa chachiwiri Ya, ku- kuzindikira komanso chinthu chachiwiri mu chinthu chachiwiri ndazindikira chinthu chimodzi kuti ndipo ndiyesetsa kwambiri kuti zimenezi zitheke mu nthawi ya moyo wanga padziko lapansi pano pachichewa pali mawu amati ukafuna kubisa kanthu kalembe mchingerezi
osati nchichewa ukafuna kubisa kanthu ukalembe mchingerezi ndiyesetsa kuti ku nyumba ya malamulo avomere chiyankhulo china chimodzi kapena ziwiri kupatulapo chizungu chokha nkhani yoti ku nyumba ya malamulo kudziyankhulidwa chizungu chokha nkhani yoti mboma chilankhulo chimene adzigwiritsa ntchito pofuna kupanga ziganizo chikhale chizungu chokha ndi chimene chasiya mmbuyo anthu ambiri kumalawi kuno pa zinthu zambiri makamaka mu nyengo ya democracy amalawi ambiri ali kumbuyo chifukwa cha kusiyana kumeneko timakhala ngati dziko lino ndi la anthu ena osati amalawife mukundimvetsa kaya chifukwa chipongwe chimene amalawi achitidwa posankha mayi Jane Ansah chimene chali nchipongwe chachikulu kuli ngati uku- ukutuluka ukulo- ukugogoda pa khomo ndiye akutsegulira nkukutsira phulusa kapena ufa kumasoko Puh! mwandimvetsa uma u- u- george amati mbama komano mbamayo mwina uma- umadzayang'ana msanga koma phulusa lija kuti akuponya phu kapena ufa kuti akuthira pa umadzayamba watere kupukuta kuti ndineyo pukuta zinadzalowa m'maso zinadzalowa m'maso zina m'makutu zimene zija nzimene achita a Peter Mutharika kwa malawi kutitsira phulusa ifeyo loti makala ake a- atha kale silingagwirenso ntchito iye uja nkutenga phulusa lija kuwawaza amalawi mmaso podzayankhulanso kuti yankhulani nkudzanyozanso amakhoti a mdziko muno kuti chigamulo chija anagwiritsa chiti ntchito chizungu chitiyani ati it was- it was what? It was a coup. ati it was a coup kukhala ngati kuti chigamulo chija adapanga akhoti chija zinali zo zokha zopangana kaya zotani Upandu, upandu. upandu kuti akhoti malawi muno adapanga upandu these are very serious allegations very serious statements kutanthauza kuti iwowo maganizo mwa a Mutharika zimene adachita joyce uh, adachita Jane Ansah ndi zokhoza zimene idachita court ya dziko lino supreme court constitutional court ndizabodza zokhoza za jane ansah omapaka tipex zimene chigamulo chimene chinachoka ku khoti cho- cholakwika mmaganizo mwa peter mutharika and that's the agenda anayankhula okha that's what he understands in other words mwa njira ina a peter mutharika ali stuck ku 2020 very stuck amakamba a mvula kuti mkwiyo mkwiyo amakwiya kwambiri for four years mkwiya kwa mtundu umene uja nduyu lero chifukwa cha mkwiyo umene uja akatenganso munthu amene adasakatula zonse zija kusakazitsa dziko lino ndalama nkuti ine ndiyenda ndi ameneyo inu akhoti mudapanga upandu kunena akhoti aliyense anamva aliyense anamva ndithu ndichifukwa chake ndikuti mdziko muno tiyambe kupanga promote ziyankhulo za dziko lino popanga ziganizo za dziko lino kukhoti so mwina makhoti athu avomere mmene muja tiyambepo tizikasintha malamulo koma tiyambepo chifukwa zinthu zina ngati zimenezi nzimene zimapangitsa kuti ah, kodi zoona izi zochitikazi mwandimvetsa kani pomalizira ndimangofuna ndinene kuti pa chilichonse chimene timapanga ku malawi kuno tikamachita kwa nthawi yayitali mdemokrasi takhala tikupanga zinthu zokhala ngati poyankhula tikuti amalawi amve kukoma koma pochita timakhala zofuna ifeyo ndipo timayesetsa kutenga advantage chilichonse kuti chikomere ine osati tonse mukaona lero kwa nthawi yoyamba dziko la anthu 21 million limodzi mwa maiko ang'onoang'ono kwambiri pa dziko lonse pa chisankho cha president anthu okayimira akupitirira 20 chimene chija ndi chitsanzo cha zotsatira zokhala ndi utsogoleri umene umaphunzitsa mtundu kudzikonda mukundimvetsa kani kuti kadziko kakang'ono ngati kanoka tikhoza kukhala ndi anthu ofuna kukakhala president 20 chimene chija ndi chitsanzo cha mtundu umene wakhala ndi utsogoleri mautsogoleri amene aphunzitsa mtundu wa dzikolo kudzikonda tanthauzo lenileni lodzikonda ndi limene chani fa panopa mukangogawa ntcheu kubwera kuno mupezako zipani zosachepera 10 eti 10 odya zake alibe mlandu uh, utm a nankhumwa ndani ndani a katsonga uh, ndani ambirimbiri ndikuneneranji zimenezi zonsezi sibwezi zikuchitika tikadakhala kuti ku nyumba ya malamulo kuja akamayankhulana amayankhulana mchiyankhulo choti anthu amalawi adzimva mukundimvetsa kani akanakhala kuti mtso- ma- ma- mautsogoleri apitawa akafuna kuyankhula kaya kwabwera ndani timaona mautsogoleri ngati aku, aku, aku maiko aluya ama amayankhula chiyankhulo cha kwawo ma chinese ama- amaphunzira kuyankhula chiyankhulo cha kwawo look at where they are now kusiyana kumeneku kumene kulipoku nkumene kukupangitsa kuti amalawi asamamvetsetse adzichedwa kuzindikira kuti izi ndi zabodza izi mwandimvetsa adzichedwa kuzindikira kuti apatu ndi paja tinagwa pajapa chifukwa amati akamamva nthawi zina atsogoleri akayimirira basi akuyankhula chiyankhulo "Ah, kodi awa akuti chani muganiza kuti kumalawi kunoko ndi madera angati ndi anthu angati amene amakhala kumadera akumidzi amene mtsogoleri wathu akamayankhula chizungu samamva ndi angati pamene ife tomwe timanena kuti when the president is speaking that's a policy direction phungu wawo wa ku nyumba ya malamulo akamayankhula amayankhula chizungu iwo aja sakumva mukuona ngati tiyenda bwanji limodzi gapu imeneyi ndi imene akamberembere onse tikuwaonawa ena oti amakatenga ku- ku- kuma- kumadzipatsa kumadzipatsa 24 million dollars 24 million- million kwacha salary 30 million 30 million 29 million kwa- ndi- kwacha salary lero akatembenuka nkukanena kuti ine ndidzapereka 2 chakuti trillion chakuti chakuti trillion ndidzapereka kwakuti chakuti trillion akungocho language yawo ndi ndalama zokhazokha amalawi aja sakudziwa sangathe kulumikiza kuti "Ah, kodi si awa ajawa si awa chifukwa chani kusiyana kumeneko akaka kagapo kachizungu ndi chichewaka mdziko loti anthu ambiri muka- kuchoka pano pita kunsanje mukafunsa kuti muli bwanji akuyankhani kuchoka pano pita ku- ku- ku- ku- kuchitipa mwene muli bwanji akuyankhani kupita ku thyolo kamfunsa munthu kuti muli bwanji akuyankhani mwandimvetsa tidakayamba kumaponya pang'ono pang'ono chiyankhulo chimene anthu ambiri mdziko amamva ndi chifukwa chake olo kumalawi kuno machinese abwere kuno akangokumana amayankhula chinese amamvana they are pushing their agenda mwandimvetsa kusiyana kumeneku kukonda zinthu za eni ake ngati kumeneku osa- osalemekeza ifeyo chimene tili ndi zimene zapangitsa kuti anthu ambiri athu akumadera akumidzi amene ndi ochuluka amene amalima olo kuti tiaphunzitse kuti makosana akuti kwabwera factory uh, atsegulira achakwera factory ya, ya, ya soya akufuna 800,000 metric tons kuti tiaphunzitse amvetsetse kuti chimanga tilime pang'ono akuti kufunika zakuti foti dziko likufunika chakuti zizivuta kuti zichitike chifukwa chani anthu aja tasiya mbuyo mukunimvetsetsa pamenepo so zimenezi i think tikuyenera kuyamba kuganiza mozama ndipo uthenga umenewu ndikhulupirira kuti mtsogoleri wa dziko lonse akumva tiyambepo kuganiza zoti ku nyumba ya malamulo tisinthe lamulo kwenikweni koma pomalizira mangofuna ndinene kuti pali chifukwa chimene tili pamene tili pano ngati dziko chilipo chifukwa sizoona kuti zonse ululu wonse umene tikuumva lerolo kuti gwero lake ndi lerolo ngati Ah, osatheka osatheka zilonda zina zimene zikutipweteka panopa ifeyo ndi zoti tidavulala kalekale koma anthu amene amakagwira mbendera kawirikawiri pamwamba paja pa mulanje mountain amakhala anthu akhama ndi olimbika amakhala anthu opirira anthu amene amakwanitsa kukamba kuyenda mtsetse kumati mai mai mai mai mai mai tikutsetsereka tsopano amakhala anthu oti analimbika kukwera mtunda uja amakhala oti anthu analimbika kugwira mwala uwu kukwerapo kutani kutani kuti tichokepo pamenepa koma kuyenda tidayamba kuyenda amalawi tatsala pang'ono kugwira mbendera tatsala pang'ono kuyamba ntsetse tiyeni tilimbikebe tiyeni tiyende mdima ukachuluka mdima ukachuluka kwatsala pang'ono kucha, adatero malemu Lucius Banda. tathokoza kwambiri kusamvera samu before timalize ah, ndiye ndi- ndipereka mphindi ziwiriziwiri malinga ndi nthawi mmene ilili tiyambe ndi ah, bwana kasakula mumaliza bwanji program yathu tsiku la lero ineyo chimene ndifuna kuti amalawi achitenge pano nchakuti um, we can do better ngati amalawi popanga demand kwa atsogoleri athu accountability a peter mutharika mpakana pano sanatipatse manifesto yawo chimene atipatsa nchinthu chimodzi line imodzi return to akuti proven leadership its not enough sakutuluka because sangathe kutuluka kutuluka anatuluka ku ku last week friday kunali kopangidwa force chifukwa anthu makamera kuti abwera kapena sabwera nchifukwa amazungulira chifukwa amazungulira kuti anthu asaone kuti akanika kuyenda kuti anthu asaone kuti sizikuyenda pang'ono pomwe ineyo kumaiko kwina ngati ku america kunoko ku malawi ma conditions autsogoleri athu ma requirements rather atsogoleri athu ndiona ngati kuti tinachepetsa mwina kevin was talking about language mm. i want to talk about ma requirements autsogoleri malawi muno tidachepetsa mp uh, msce olo ilibe msce yo jesi yavuta

And, and that, at that point, hadn't even spoken anything. In a certain members on Facebook, kuti kapena kapena ni masangala ora iso kuti zimene makamba rapita mthawi kakalamba nzona. I said nothing. Yet somebody is writing my name there. Wapanga said, what is this? Nobody needed to, to, to manipulate anything, to design anything. We all saw that, that Peter Mutharika is not fit mm. to be president of this country. It's, it's a hard job. I was laughing dzulo uh, kandimuonera achihana akuti kuti Peter Mutharikayo muzikamulimitsa kumunda. I said this man all because he wants kuti alowe mboma akagawane mmemo he's now right kuti bosi sakalima kumunda upresident upresident is even tougher than ukalima kumunda

uh, opinion poll ine ningopempha kuti mwina apange opinion poll yabwinobwino ya nthawi yache credible uh, chaku end of uh, august kupita ngati ku september uko komanso when they are trying to attach a, a, a winner apereke zifukwa zabwino zifukwa zimene anthuwo kuti question yawo inali yoti chani what are the reasons that are given kuti zimene akupereka two upresident ntchito yovuta kwambiri the toughest job ndi upresident because umaigwira wekha sumathandizidwa enawa ngongokuthandiza mwina ma messenger or ma advisor kuti apange bring things together but this one job that you do alone You're not even assisted by the vice president. Vice president ndi assistant chabe ungokutumikira kumtuma iwe ukagwira ntchito. Koma you do all the things yourself. So it's not a job that you can give to an aged person amene wa- wa- wa- wa- wapanga exceed chef life moyo wake wadusa kuti wadusa apo kuti tsopano zangapake kuti wawa shelf life you know the shelf life umaziwa kuti chinangwa ichi ndikachisunga one week sichikhalanso ngati chinangwa amene timachitira kakufuna china chake chocho chipanga chuku so ziwa even our lives mioyo yathu imapezeka kuti wapanga chuku and you are doing things zoti
You've got rust. Eh, you're good at-

kuti at a certain age at his age he cannot deliver what somebody can deliver at 70 or what one can deliver at a, a youthful age uh, love malawians don't be greedy munasiyamo chani mu state house mo chimene mukufuna mukatenge pano simuna mukatatiuza kuti ayi tanditengani ndinasiyapo kena kachi ka Rawapatsire. eh, kuti mwina ndika mali kachani kasuku kena kachi ndinakasiya pakona kuna kwache machita

Naona utoto kuna kuti akati akanandifunza what is it that that you want this other kuti upite kuti ukatenge ndiwe basi nobody else can do it zimenezo kunena kwa ine nzinthu zovuta uh, kusankha kwa running mate Jane Ansah to me is a slap in the face of Malawians komanso anthu a DPP iwo ku DPP kuli anthu ambiri azitho panopa akumva bwanji akumva bwanji ndi Kodi maliro aulira au- eh, akupanga bwanji because that aulira they are putting up a brave face koma aulira and why should the decision be made in that manner kuti ungofuna kutenga anthu aku- akwanu amene amachokera kwanu kumene amachokera amayi ako because kunoko iwo aja amayi awo ndi kwawo ndi kumene amayi awo anachokera kuchewa should you pick all vice presidents from kumudzi kwanu should you say a DPP enaache sangaone kuti pano chipani chapita basi ichicho chonena kuti ifere mara abira mutanga uchola eh, iti pokhapokha amati chatu chatu chatu chapita tu because i- if something whatever ndekuti azapitiriza chapita ku Ntcheu basi Ntcheu, mm, so panopa kumanena kuti ayi nchatu ayi peza chita Mkazi amene ayambitsa chekini chipani anyamata kumwe.
I don't think they have capacity they've got uh, uh, mwina tione kuti apange bwanji sangasi zipani ziko kale zambiri UDF ya zake Nankhumwa mcp uh, Joyce Banda zipani zilipo zambirimbiri then mawu anga omaliza ngonena kuti tiyeni tisankhe bwino apange anthu kampeni tione kuyipita bwanji ndani a Kasakula anatchulapo za zoti akupanga zina anaiwala kutchulanso china papeji yomwe iye yomwe munthu yemwe analembayo kanda kangata kandi wa- womtuma akuti ah, eh, ka- kasakula yako ah, wapanga ndiyeyo apa timuyendere mwapadera

ndikufuna ndinene zinthu ziwiri choyamba anthu onse amene timaphunzitsa m'masukulu aukachenjede ndipo tili nkuthekera kupanga marisechi chonde dziko lino lili ndi mavuto ambiri dziko lino osati zandale zokhazi kuli zinthu zimene anthu ambiri akudandaula nazo m'malawi muno tipeze mayankho ake oti mudzitsogola kupanga malisechi ndinuyo ndipo mwina ndikupatseni topic yoyambira kuti kodi anthu akumudzi azolowere ala- achilandire nkhani za ulimi wa mthirira kuti a- azolowere kapena azilandire msanga azolowere msanga kulima zinthu zo- zo- zosafuna fetereza koma zopereka ndalama zambiri tingatani zimenezo anthu akuluakulu ophunzira m'dziko muno ndiye zinthu zofunika kwambiri zimene zingasinthe dziko lino lonse ngati zimenezo osati kumakapanga marisechi oti mafunso amene mumakafunsawo ife sitikuwadziwa Am- amene munatuma adzikafunsawo kuti ngachipani chanji sitikudziwa kodi amene amayankhawo ah, kapena ku- kusankha kwa kwa anthu oti afunsidwewo ife sitikudziwa kuti zinali bwanji kumeneko zimatani kuti kodi anthuwo mumakocha chani asanapite kumeneko ife sitikuzidziwa chimene mwaona kuti nchanzeru kuti mutiuze mkuluze ife malizatsi ndi chipongwe chimenecho ndi chipongwe moti zoti anthu mukuwanenawa sanatuluke sanapangeko kampeni asankha vice president am- eh, asankha running mate amene ankapaka tipex chisankho chapita chija dziko linaluluza ndalama moti inuyo amene mapanga 6 sanagwirizira ndibwereze pali mavuto ankhaninkhani nkhani za uh, maternal health nkhani za kupanga kuyambanso kupanga mafetereza m'mayunivesite mmene timakhulupirira kuti inuyo ngati akatswiri mudzitipezera njira mudzipanga marisechi kupanga discover njira zabwino za ulimi ngati mmene anachitira kuchani ku- kuchani ku- ku- ku- ku- ku- ku lilongo ku research kucha kuChitedze anapeza fetereza wina wa madzi chani zimenezo zimene tikufuna from akatswiri athu pankhani za maphunziro mdziko muno osati kumapanga propel kumatsira mafuta pa zinthu zabodza kupitiriza kunamiza amalawi zimenezo ayi tipezereni achinyamata athu masiku ano aku- aku- aku- amati akachoka ku sukulu olo mukaphunzitsa ku masukulu awo ukachenjedewo chimene akumaganiza nkukayamba ntchito can you create or re- rework the education sector titani kuti outcome ya mauniversity zathu idzikhala kuti akhoza kupita and start his own thing kandi mamuna kandi develop it from scratch kumakula kumakula chinthu tidzaona kuti mwana anapita ku university uyu. this whole syndrome of kuti graduate akamachoka ku university yathu maganizo ake adzikhala kuti ndikayamba ntchito its your job that's a sign kuti the cycle of education somewhere is not okay The- do a research mupange ma research zimenezo nde zosintha dziko linolo osati doing ma research o- o- onamiza amalawi ayi you understand tili ndi mavuto akuluakulu nkhani ndikukamba ya ana asukulu mukati muonetsetse every graduate in this country akangochoka ku office akangochoka akapanga graduate ndikufuna ndikukayang'ana ntchito that's not on that's not on muona the- the- ku- kuli kuli mining quality zena ake muona kuti ana amene akupita ku ku ku- ku- kwa za journalism kwa za chani za chani za hotel management akuchuluka kwambiri koma our job market ikupanga demand zina can you make a research kuti chikuchitika ndi chani zimenezozo that's those are the answers that we want osati kumakhala busy kumapanga nkhani za ndale mudziti chisankho chikubwerapa basi inu busy ma research ake mudzipanga zimenezozo no please this is just an advice to inu anthu ophunzira kwambiri amene mumatiphunzitsira ma universities athu amene matani these are some of the major problems that we have as a country nthaka yathu yaguga titani kuli, kuli za mamega farms uku kuli za chani kuli nkhani za njanji kuli za zambirimbiri

kupempha osati muzitaya nthawi ndi izi kuti basi aka- akupatsani ka- nda- ka- kandalama kaya nkachani kandi kachani sindikuti akupatsani ndalama koma ife tingoganizira chabe chifukwa izi izi nzosamveka okay so mapeto anga inene ndi akuti pa chilichonse chimene tikupanga dziko munomu tizidzifunsafunsa kuti kodi izi tikupangazi zabodza tikulembazi kodi izi tikuchitazi izi tikuyankhulazi kodi choice ndikupangayi ndikufuna ndikusintha dziko lino chifukwa ngati anthu akufuna kuti tichoke kumene tinaliku kumene 24 years tipite kwina tikuyenera kusintha kodi tikusinthadi kodi tikudzaladi mbewu yoti dziko linoli lisinthedi funso langa lomalizira ndi limenelo Ambuye akudalitseni Tithokoza kwambiri Mr. Mkasa. Zikomo. Zikomo. Tithokoza kwambiri Mr. Kasakula. Zikomo. Zikomo kwambiri. Mr. Mvula, tithokozeni kwambiri. zikomo kwambiri Zikomo. Tithokoze Mr. Mpekasamba. zikomo kwambiri program yathu imeneyi ndithu ya Timvetse pamenepa ndiye paphera pa program imeneyi tsiku la lero tithokoze kwambiri munali pamenepo kumvetsera ah, nkhani zimene takambirana tsiku la lero ndikufunireni zabwino zonse pitirizani kumvera komanso kuona maprogram otsatirawa
ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera komanso kutsatira programu ya win big star 474 hash uthenga umene timakhala tikubwera nawo kuchokera ku win big ndi uthenga wa chiyembekezo uthenga wokuwuzani zoti kuli mphoto zambirimbiri zimene zikudikira munthu ngati inuyo ine dzina langa ndi sunganani siliya bwanji apa tiyambe mwa mangumangu tithamangitse mafayilo eh, chifukwa nkhani za ndalama nkhani za galimoto nkhani za njinga ya moto nkhani za tv nkhani za mafoni ndi zimene ine ndabwera nazo kukupatsani nkukuonetsani inuyo kuti zikutheka anzanu akupindula ndi win big star 474 hash chifukwa kumeneku kuli mphoto zosiyanasiyana bwanji apa tingowaonakonso anzathu amene anali ndi kuthekera kosewera mayere amenewawa kenako anachita mwayi ndi kupambana mphoto zosiyanasiyana ine ndikhalenso ndikubwera posachedwapa
star 474 hash m'manja mwangamo muli samsung galaxy a05 imene ikuyenera kupita ndithu kwa eni ake amene adachita mphumi takulandirani zikomo muli bwanji tili bwino kaya inu ya ifenso tili bwino ine ndi desire mtawali tikudziweni ine ndine kafuleni mtenje Mhm, mwachokera kuti dowa kujeni boma la dowa chabwino chabwino mutalandira foni kuti ah, kuno ku win big mwawina samsung galaxy munamva bwanji ndinasangalala zedi chifukwa chakuti chinthu chaone kuti ine sinkadachikwanitsa kugula eh. foni yanu ndi imeneyi koma mwina tingodziwa nawo kuti munasewera kangati
kakwana teni Mm, chabwino chabwino iyai zabwino zonse kapitirizeni kusewera win big chabwino star 474 hash ndiye kalowedwe kake ka mu mpikisano umenewo samsung galaxy a05 apite token yake kuti mupambane foni imeneyi mumagula ndi ndalama zochepa kwambiri 1000 kwacha yokha apa